ndi nthawi yankhani pano pa redio alinafe ndipo madzulo ano muli ndi ine eric norman khwaira poyamba nayi mitu yankhanizi makwaya apemphedwa kuti aziyimba nyimbo mozindikira chipembedzo cha mpingo wa katolika namiwa ati akudikirira yankho kuchokera ku boma pa kupempha kwawo kuti achotse mkulu wa zamalamulo ndi ena amalawi ayembekezere kuonjezereka kwa nthawi yakuzima kwa magetsi pamene boma lathetsa mgwirizano wake ndi kampani ya aggreko tili ndi izi ndi zina khalani pompo tsopano tikupatsirani nkhani mwatsatanetsatane makwaya awapempha kuti aziyimba nyimbo zawo mozindikira chipembedzo cha mpingo wa katolika patron wa makwaya mu dinale ya mchinji father frank phiri ndiye wapereka pempholi lolemba ku parishi ya st pauls pomwe parishiyi inakonza kwaya festival kuti makwaya a mparishiyi adziwane bambo phiri anati zimadabwitsa kuti makwaya sasiyanitsa nyimbo za festival ndi za nsembe ya misa Parish ino ndi yanyuwani ndiye chifukwa choti ndi parish yatsopano kunena kofunika kunena kuti makwaya adziwane. Ah, tidatenga magawo ena amene ali ku parish ya ku Ludzi ngati Kwalanga, ah, Gwede, Nyoka, wa Gonanjala, Dzukani, Logato s- komanso ah, Chidambo ndi Chiwale. Ndiye chifukwa chonena kuti takhala ngati kuti chaka chino ndi chimene takhala ngati ah, parish imodzi kuyambira pa January zimaonekadi kuti ambiri sadadziwane tsono choyambirira chapathu pompano pa st pauls kuti makwayawa adziwane namba 2 ndimawawuza akwayawa pa misa mmawa kunena kuti amayenera kuzindikira kunena kuti choyambirira sikuyimba kwawo kapena uh, festival choyambirira ndi prayer, kupemphera kwa Mulungu. Nthawi zina amakhala ndi chizolowezi makwaya, kunena kuti nthawi imene iwo sakuyimba, mwina osapita ku tchalichi, mwina kutuluka pabwalo, ndi ndimawuza kuti yayi, si zimene zimakhalira ya pemphero lalikulu mu eklesia katolika ndi nsembe ya misa chifukwa ndi nsembe ya ambuye athu yesu khristu amene tikumkondwerera nthawi ino ya pasaka uthenga umene ndingape- ndingapereke ku dinale yonse ino ya mchinji poti ndinenso chaplain wa makwaya nkunena kuti tiyenera kuyamba ndondomeko yabwino yoti tizisiyanitsa poyamba nyimbo za pa nsembe ya misa ndi nyimbo za pa festival kuvina kwa nsembe ya misa kumene cardinal arinze adanena kuti graceful movements osati kuvina ndi zimene timachita tikamavina pa ma choir festivals. Choncho tiyenera kuzindikira ifeyo kunena kuti ngati akhristu, ngati akwaya, choyambirira chathu ndi chimenecho, kupembedza Mulungu. Luso lathu lithandize kuti tipembedze Mulungu bwino, enanso apembedze bwino Mulungu, komanso iwo eni adziwe kupemphera. Pamenepa, bambowo ati ali ndi malingaliro oti ayitanitse onse okhudzidwa ndi makwaya a mudinale kuti onse azichita zomwe Eklezia Katolika amafuna. M'mawu ake, mlangizi wa makwaya m'dinaleyi a Steve Loti ati phwando la maimbidwe limeneli lizichitika chaka chilichonse pa Easter Monday pokondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu. Zimenezi tazikonza ndi cholinga choti tidziwane moti mutu wa festival iyi ndi cholinga chake ndi kudziwana ndipo pakudziwanapo Taika choncho chifukwa chonena kuti parishi yathu ino poyamba tinali ku Kachebere komanso ena amene ationjezera kuchokera ku Ludzi parishi. Choncho pofuna kuti makwaya tidziwane komanso tidziwe nambala ya makwaya onse nchifukwa chake tinakonza festival iyi. Ndipo sitinangopanga patokha komanso tinapanga kudzera kwa ansembe athu bambo mfumu Frank Phiri amene anativomereza kuti tipange zimenezozo nchifukwa chake mukuona phwando limeneli. Kwaya festival imeneyi inakonzedwa mwa zina kuti parishi yatsopanoyi ya St Paul's idziwe makwaya ake. Parishiyi inakhazikitsidwa zaka ziwiri zapitazo ndipo ili ndi miphakati yokwana 38 kuchokera ku Kachebere parishi ndinso Ludzi parishi. Mmodzi mwa nzika zokhudzidwa, a Sylvester Namiwa, ati akudikirabe yankho kuchokera ku boma pa pempho lawo loti achotse pampando mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo, Thabo Chakaka Nyirenda, Mkulu wa boma wozenga milandu, Dr Steve Kayuni komanso mkulu wa polisi m'dziko muno, Dr George Kainja. Posachedwapa, nzikazi zinapempha Pulezidenti Dr Lazarus Chakwera kuti achotse pampando atatuwa ponena kuti akusokoneza ntchito yolimbana ndi katangale m'dziko muno. A Namiwa ati ngati dziko lino likufuna kuthana ndi katangale, anthuwa sakuyenera kukhalanso m'maudindowa. Apa iwo ati ngati Chakwera sachotsa pa mpando anthuwa, iwo adzachititsa m'bindikiro ku nyumba ya boma komanso m'malo ena omwe awalengeze posachedwapa. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi a Sylvester Namiwa. pogwira ntchito yathu yoonetsetsa kuti liwombole dziko la Malawi ku mchitidwe wakatangale umene wapanga nthenje inazindikira kuti mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo attorney general a Thabo Chakaka Nyirenda komanso oyimirira boma pa milandu a director of public prosecutions Dr. Steve Kayuni komanso mkulu wa polisi Dr. George Kainja agwirizana ndipo akuonetsetsa kuti munthu wina aliyense amene angatchule dzina la Sattar ameneyo akhale pa chipsinjo alandire chilango ndiyeno ngati dziko tingakhale chete kumayang'anira ndi chake tidapempha achakwera amene tinabwereka mphamvu kudzera pa voti yathu mphamvu zimene akugwiritsa ntchito achakwera komanso mphamvu zimene akugwiritsa ntchito attorney general athabo chakaka nyirenda mphamvu zimene akugwiritsa ntchito director a steve kayuni ah, komanso mphamvu zimene akugwiritsa ntchito akayenja ndi zobwereka eni ake ndinu ndi ine ndi amene akutimvera pano ndiye ife ngati tili a- mabwana awo tawauza kuti anthu awa akuyesesa usana ndi usiku sakugona kuti apeze njira yoti awachotse ntchito amartha chizuma komanso mwina awamange ndiye tisanafike kumeneko ife amalawi tiyeni tiyime ndipo tionese kuti sitikukondwa chifukwa katangale ndi amene wapangisa kuti dziko lino lisalire ngati tikuvutika kumalawi kuno tikuvutika chifukwa ndalama zambiri pa hundred kwacha thirty kwacha iliyonse imapita mthumba mwa anthu kudzera mukatangale ndi chiphuphu tsopano nthawi yakwana kuti tithane ndi zimenezi a sylvester namiwa kuyankhula ndi mtolankhani wathu lester mhone boma lathetsa mgwirizano wa kampani ya aggreko yomwe imapereka magetsi ku kampani ya boma ya escom kuchokera lachisanu likudzali pa 22 april mkulu wa kampani ya escom akamkwamba kumwenda atsimikiza za nkhaniyi ponena kuti mgwirizano umenewu siwopindula popeza kampaniyi yakhala ikulipira ndalama zochuluka kwambiri ku aggreko kumwenda wati kuthetsedwa kwa mgwirizanowu kuthandiza miyoyo ya nzika za dziko lino popeza boma likufuna kuyika njira zokhazikika zothetsera mavuto a magetsi kampani ya aggreko imapereka magetsi okwana 78 megawatts ku kampani ya escom ndipo anthu ali ndi nkhawa kuti mwina kuthetsedwa kwa mgwirizanowu kuonjezera kuzima kwa magetsi kuchoka pa maola asanu ndi imodzi kufika pa maola asanu ndi atatu pa tsiku tinayankhulana ndi akamkwamba kumwenda zoonadi kuti contract ya aggreko yathetsedwa ife ngati escom sitimapanga magesi iyayi ntchito yathu ndi kungogawa magesi pali makampani amene amapanga magesi contract imene imene ama- amagwirizana kumbuyo uko sinali yokomera amalawi iyayi kuchokera mu january 2018 pamene aggreko inabwera ku malawi kuno kuzafikira february 2022 escom yalipira aggreko imene timati capacity 32 billion Ndiyeno capacity kunena kuti mashiniwo alipo kaya tagwiritsa ntchito kaya sitinagwiritse ntchito tinalipira 32 billion mphamvu ya magetsi imene anatipatsa inali yokwana 4.7 billion diesel kwa diesel amakhala wa escom ndi 77.9 billion ndiye mutha kuona kuti magetsi amene atipatsa iyi ndi okwana 4 billion 4.7 billion basi koma talipira 32 billion yakuti mashini ali kumalawi kuno 77 billion ya diesel pamene angotipasa magetsi okwana 2 percent ndiye boma lapanga chiganizo kunena kuti kodi ndalama zimene timalipira aggreko zimachoka mu tariff imene amalipira ndi amalawi kuti bwanji tipeze njira yoti mwina kuzera mu egenco dziko tigule majeneta athu chifukwa ndalama zambiri kwambiri titha kugula majeneta athu contract iyi kupita kusogolo siyothandiza ngati amalawi titaona long term plan ke boma lakhala pansi kuti kodi contract iyi ikapita zaka zina ten tikhala titawapatsa zingati Aggreko nanga kuti ndalamazo titati tigule majenereta athu mavuto inde alipo koma contract ya Aggrekoyi sinathandize malawi ndipo boma laganiza kuti contract imeneyi ithetsedwe tione njira zina kuyankhula kumeneko ndi kwa a Kamkwamba Kumwenda mkulu wa kampani ya escom ndipo katswiri pa nkhani za chuma mdziko muno a Betchani Tchereni ati dziko lino likuyenera kusiya kudalira mbewu ya fodya ngati njira yopezera ndalama yakunja kwa dziko lino kamba kuti mbewuyi ikupitirira kukumana ndi mavuto pamsika Posachedwapa boma linavomera kuyamba ulimi wa chamba cha m'mafakitale ngati mbewu ina yopezera ndalama zakunja kwa dziko lino. A Tchereni ati boma likuyenera kuganizira kuchepetsa ndondomeko zomwe alimi akuyenera kutsatira kuti ayambe kupanga ulimi wa chamba pofuna kuti dziko lino likhale ndi mbewu ina yodalirika yomwe ingamabweretse ndalama zochuluka zakunja kwa dziko lino. A Tchereni ayankhula izi pomwe msika wa malonda a fodya chaka chino ukukumana ndi mavuto ngakhale kuti wangoyamba kumene. Mtolankhani wathu Lester Mhone anayankhulana ndi a Betchani Tchereni. nkhani ya fodya ndi nkhani imene tonsefe takhala tikuyikamba nazo kuti tanidalira kwa nthawi ya- yayitali komanso tanidalira ah, mo- mo- mopitiriza muyezo panopono yatafikano nthawi imene tikuyenera tiyambe kuona njira zina chifukwa mmene fodya asakubwera bwinobwino kumsikaku olo atati wabwera wambiri koma panopo tikudziwa zo- zokuti ndalama zimene zikufunika zakunja ndi zambiri kwambiri so ndalama zimene zija zikapanda kupezeka bwinobwino ife katundu wathu wambiri timadalira kuchokera kunja ndiye kuti mukhale ndi ndalama za, za, za kunjazo ngati palibepo ndiye kuti iyi ndi mavuto nchifukwa chake tsopano pano tikum- ti- ti- ti- ti- tikumayankhula kunena kuti nkhani zija zimene timazikamba za eh, soya kuti taona mmene akhoza kuchitira zikhoza kukhala ndi makobiri kupu- kupatulapo za, za, za soyazo palinso zina zoti mpakana anthu tinalephera kukwaniritsa kumsika ku sudani kuja ndiye kuti kuli zingapo zimene tingachite kuphatikiziranso apo izizi zomapatsana malaisensi odula pa zinthu zoti zifu- zina ziti- zitipindulire monga ngati chamba chija chopangira cha mankhwala chija zikudabwitsa kuti nchifukwa chani tikutero chifukwa eh, eh, ngatidi zili ndalama sitikuyenera kuti tiyikepo mpakana ziletso zangati zimenezo tipange zinthu zokuti tikhale nazo aliyense apindule dziko lino lisamakhale m'mavuto omachita omaziyamba dala a Betchani Tchereni kuyankhula kwa mtolankhani wathu lester mhone bungwe la center for human rights rehabilitation chrr lati boma likuyenera kuzenga mlandu a zuneth sattar kamba kuti akukhudzidwa ndi kuonongeka kwa chuma cha amalawi mkulu wa bungweli a Michael Kaiyatsa wati kuchedwa kuzenga mlandu wa a sattar kubweretsa mafunso ochuluka chifukwa choti magulu ena monga a uk finance intelligence linapereka umboni ofunikira pa nkhaniyi iwo akufotokoza ah, kuchedwa kulikonse kukubweretsa mafunso komanso chikayiko kuti mwina ah, maofisi awiri amenewa ah, sakufuna kapena kuti palibe political will kuti nkhani imeneyi ipite ine tikuziwa kuti acb ali ndi chidwi kuti nkhani imeneyi ipite patsogolo komano ah, palinso vuto lokuti alibe ma resources zokwanira kuoneka kuti boma likuchedwetsa kuwapatsa ndalama zimene zikupereka mafunso osiyana-siyana pakufunika kuti uh, boma uh, komanso maofesi onse okhudzidwa makamaka ku uh, dpp achitepo kanthu makamaka kuchita machawi kuti mlandu umenewu uh, upite kutsogolo chifukwa anthu ali ndi ufulu wodziwa kuti kodi mlandu umenewu uyenda bwanji komanso tisaiwale kuti ndalama zimene zikukhudzidwazo ndalama zimene zikutchulidwa ndi za anthu a malawi a zuneth sattar akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yakatangale komanso ziphuphu kuphatikizapo mlandu wina omwe anachita ndi nduna yakale yona zamalo a kezzie msukwa M'modzi mwa omenyera ufulu wa anthu mdziko muno, Bon Kalindo, wati a Martha Chizuma yemwe ndi mkulu wa bungwe lothana ndi katangale mdziko muno la acb, atule udindo wake ndi cholinga chofuna kupereka mpata pa kafukufuku wokhudza zokambirana zomwe anachita ndi munthu wina zomwe zinawanda pa masamba a mchezo. Malingana ndi Kalindo, izi zithandizira kubweretsa chilungamo pa nkhani yomwe ili ku bwalo la milandu. A Kalindo akufotokoza. ndizoona kuti ndinedi amene ndanena zimenezo martha chizumayo afufuzidwe asiye kaye udindo ncholinga kuti afufuzidwe sikulakwa iyayi tikungofuna kuti tisatire malamulo kodi malamulo akuti chani malamulo saona kuti uyu ndi mkazi uyu ndi mamuna koma amalawi musankha kuti nkhani ayitembenuze dala ikhale ngati ifeyo tikumuda kapena tikumuderera kapena tikumuzunza martha chizuma iyayi nkhani ili apa ndi ya audio imene iwo anajambula okha sindinajambulatu si ine komanso kuti amene anapita ku khoti kukasuma si boni kalindo yabwera lero chifukwa chonena kuti nkhaniyi siinalitu ku khoti koma apapa yapitano ku khoti ndiye khoti lalamula kuti pachitike kafukufuku kodi inu munzeru zanu mukuona kuti nzoyenera kuti munthu azifufuzidwa ali pampando koma amalawi akuona ngati nkhaniyi ndiyomuzunza mkazi nkhani ndiyokhudzana ndi audio imene iwo anatulusa pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi katswiri pa nkhani za ndale a sherif kaisi wapempha adindo pa zamalamulo kuti ayike chidwi chawo pofuna kupeza amene anayimbira lamya a martha chizuma akaisi akufotokoza zinthu zimene zimachitikira kwathu kuno timakhala ndithu kuti mwina timatenga nthawi kwambiri kuti mwina titenge ija amanena kuti titenge action kwenikweni kuti ndi pa nthawi monga mwanena inumo komanso muone kunena kuti nkhani imene ija sikuti ikukhudza ah, achizuma okha ayi chifukwa nkhani yonena kuti munthu amalankhula pa foni ndiye kuti amalankhula ndi munthu wina tsopano lero lino tikamanena nkhani kumangotchula achizuma okha mwina nzokhazokhazo zimene zimapereka mafunso kuti kodi zikumakhala bwanji kwenikweni chifukwa foni samalankhula ndi munthu mmodzi ayi panafunika kuti mwina mwake amene amalankhula naye adziwike kuti kodi ndi ndani ngati akudziwika nayenso mwina akanakhala gulu la anthu ofuna kuyankha ngati a Chizuma akuyankha nkhani ndiye nayenso mwina akanakhala kuti kuyankha chifukwa nayenso mwina ndi amene anapanga pachizungu amati anapanga prompt eh, kuyambitsa kuti a Chizuma mwina alankhule zina zimene mwina sakanatha kulankhula chifukwa choti amalankhula pa okhaokha koma kuti amalankhula ndi munthu wina kulankhula kumeneku kwa sherif kaisi katswiri pa nkhani za ndale mdziko muno ndipo ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane tionenso mitu yake Makwaya apemphedwa kuti aziyimba nyimbo mozindikira chipembedzo cha mpingo wa Katolika. A NAMIWA ati akudikira yankho kuchokera ku boma pakupempha kwawo koti achotse mkulu wa zamalamulo ndi ena. Amalawi ayembekezere kuonjezereka kwa nthawi yakuzima kwa magetsi pamene boma lathetsa mgwirizano wake ndi kampani ya Aggreko.